okwu m chọ ikwu na ya why o ji bụrụ chọọchị ụka bụ problem Matias Ezeaku why o ji bụrụ na ụka bụ problem Matias Ezeaku nwere na ndụ ọ nọ yes na this man akpọ ma ọ this man this man ka na-akpọ Matias Ezeaku this man na afụ na ọ ga na-akpọ Matias Ezeaku na-ajụ why o ji bụrụ na chọọchị ụka bụ the problem o nwere because ama m reason this man jikwa ama m fight niile ọ na fight no every day ụka ụka ụka ụka ụka ee eh, ụka bụ the problem Matias Ezeaku nwere ee eh, ụka bụ na garụ Second Niger Bridge everything o blameuo ya ụka ụzọ adịrọ mma o blameuo ya ụka ife gọọmenti kwesịrị ime o blameuo ya ụka the same strength a o ji a fight all this things na ka o kwesịrị na-agba mbọ ka maazị Nnamdi Kanu ka federal gọọmenti bail ọ bụrụ o were this strength niile o ji a fight chọọchị ndị ụka tii na ka ebe maazị Nnamdi Kanu nọ ee maazị Nnamdi Kanu ekwesịghị isi ebe ọ nọ wepụta o were same strength o ji azụ a drag those peoples tinye ebe Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị nọ Eke Hit nọ Onye Eze Jizọs nọ fa akara esi ebe pụta every day by day Matias Ezeaku eburu chọọchị n'isi ọ dị nnọọ ka chọọchị bụ the problem of of this country a nọ n'ime yes every day by day Matias Ezeaku eburu chọọchị n'isi ọ dị nnọọ ka chọọchị bụ the problem e nwe na this country ọ bụrụ na Matias Ezeaku were strength were power niile na wepụta time niile ọ na-ewepụta wepụta time niile ọ na-ewepụta tii ya na tii ya na tii ya tii ebe federal gọọmenti nọ aka ga-ebail maazị Nnamdi Kanu yes every day by day ọ kpụrụ chọọchị n'ọnụ ọ bụrụ ọ kpụrụ Ebuka Obi n'ọnụ ọ kpụrụ Fada Mbaka n'ọnụ ọ kpụrụ mụ kafa gburu ya mụ pastọ ndị Deeper Life n'ọnụ soso ndị igbo bịa na fight ndị igbo ibe soso ndị igbo bịa na fight ndị igbo na try to pull down their brother yes soso ndị igbo na fight his brother na try ka fa pull their brother down Matias Ezeaku were this type of strength o nwere this power o nwere na ee eh, tinye ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ ọ ga-esi ebe ahụ wepụta abụrụ every day by day Matias Ezeaku efe efe mmadụ ọ kpụrụ chọọchị n'ọnụ ọ kpụrụ chọọchị n'ọnụ ihe ọbụla na-ekwu chọọchị chọọchị chọọchị chọọchị chọọchị ọ dị nnọọ ka chọọchị bụrụ problem of this country anyị nọ n'ime yes ọ dị nnọọ ka chọọchị bụrụ problem of this country I don't know this this man bụ Matias Ezeaku ọ nọkọta na every day by day chọọchị chọọchị chọọchị onye ị ga-ewepụta time gawa gaa Nnewi gaa Nnewi wepụta time nọrọ na-eche na-eche ka pọch Igbo bịa ka ka o gosi gị na Chineke nwere ike every day by day kpụrụ chọọchị n'ọnụ ọ dị gị nnọọ ka chọọchị problem of this country why not i were that strength ị nwere that strength that power niile ị nwere ee eh? wepụta time niile ị nwere wee fight ye ka e bailụọ maazị Nnamdi Kanu etibize na Akwa Ọkụkọ Tiwara Akị Eke Hit Onye Eze Jizọs na-eji eji since yes ọ na ndị a abụrọ ndị omenala ibe gị gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ji fa since i kwesịrị ịga gwa gọvanọ Charles Chukwuma Soludo sị dat na si dat na em dat na em dat na ihe fa na-eme bụ omenala dat na e nwe freedom of worship na ya pụta awa na every day by day church church gafere like this kpọrọ n'ọnụ every day by day church church abụrọ the problem of this country bear it in mind bear it in your mind church is not the problem of this country anọ n'ime ee church abụrọ na abụrọ ya bụ nsogbu e nwere abụrọ everyday by day kpọrọ chọọchị na everyday by day kpọ chọọchị n'ọnụ dị nnọọ ka ọ chọọchị bụrụ bụ nsogbu i nwe na in this country anụ ka okwu abụrụ ife mụta dịru thanks for watching